ndị Igbo ekenekwa m unu nke onye chi ya zelu mụwa bụ nwa ada Igbo anị Igbo ji eme ọnụ ada Igbo global si ka m bịa kene ndị Igbo niile ebe ọbụla unu si na-anụ onu m ndị Igbo be anyị bilikwanụ egbe belu ugo belu nke si ibe ya ebene nku gbajisie ya nku kopi ya a sị m onye enu bili onye anị bili anyị anọrọ na asọmụgba eze ga-akwụ ọtọ onye kwụrụ ọtọ m kwatu ya m wee sị ka m pụta n'ụbọchị nke taata kedu ka unu mere unu anọkwa ọfụma ndị nke m unu anọkwa mma a sị m ka m bịa taata ka anyị kwuo gbasalụ ọgwụ ego ọ bụ ezie na a na-eme ọgwụ ego maka mgbe gala aga o nwelu ndị mụ na fa kpalụ nkata mgbe gala aga anyị na-ekwu maka ọgwụ ego fa sị na o nwerọ ife dị ka ọgwụ ego na ọgwụ ego adịrọ na a da-agwọ ọgwụ ego maka na ọ na-abụ e nwee onye nwere ezigbote ego n'anị Igbo a sị na ọ gwọrọ ọgwụ ego ụfọdụ asị na e nwerọ ife dị ka ọgwụ ego na ọgwụ ego adịrọ so ọ dịka a ga-asị na ụfọdụ kwenyere na ụfọdụ ekwenyerọ m wee sị ka m pụta n'ụbọchị nke taata ka m na-ekwu okwu onye ọbụla na-anụ ife a nyelụ m aka gbasaalụ m ozi a biko na-esheelụ m ya na m chọrọ inweta ọsịsa from ndị na-anụ olu m ọgwụ ego ọ dị n'eziokwu a na-agwọ ọgwụ ego ka ife gbasalụ Ichie Million Ezeani nke Ụmụmba na Ezeagụ a sị na ọ na-agwọ ọgwụ ego ọ nya mepelụ ndị mmadụ anya a malụ na a na-agwọ ọgwụ ego n'eziokwu maka na elotere m mgbe m dị na nwatakịrị e nwee ebe ọ ga-abụ e jee a na-agbakọ a na-ekwu ọgwụ ego ma ndị na-akụzi nkụzi fa sị na o nwerọ ife dị ka ọgwụ ego mana since e kwube maka Ichie Million Ezeani nke e jide na-egbusisi ndị mmadụ ma ndị nwaanyị dị ime welụ agwọ ọgwụ mgbe ahụ ka onye ọbụla bidozi na-ekwusisi na ọgwụ ego na ọgwụ ego dị m wee sị ka m jụọ ndị nke m ọgwụ ego ọ dị n'eziokwu anyị ekwetego na ọgwụ ego dị ka ọ nọbụrụ ka ọ nọ just ka ọ bụrụ na a na-ekwu a na-agwọ ọgwụ ego n'eziokwu mụ amarọkwa ife a ọnya ka m si ka m bute ya ka m jụọ ndị nke m ndị Igbo be anyị ụmụnne m ndị mụ na fa dị na mma eziokwu na a na-agwọ ọgwụ ego a na-agwọ ọgwụ ego n'eziokwu ya bụ ife ọ kalịkwa m o maka na mgbe gara aga a na-asị na ọgwụ ego adịrọ na ọgwụ ego adịrọ na ọgwụ ego adịrọ a na-asị na ọgwụ ego adịrọ na o nwerọ ife dị ka ọgwụ ego na a da agwọ ọgwụ ego na ịgba mbọ inweta ego unu ekwetego unu ekwetego na e nwere ife dị ka ọgwụ ego ya ka m si ka m pụta ọ nwere ife m chọrọ ikwu ya bụ ife gbasara ọgwụ ego a fa na-emekwa ya n'ụdị n'ife omenala e jidelu ọ bịa mee n'ụzọ naabọ ofu bụ na nsụka ọ sị na ibagwa nsụka ofu mere n'ezeagụ mana ife bụ ife jikọlụ fa bụ na fa na-egbu mmadụ fa na-egbu mmadụ na ife nke mere n'ụmụmba bụ na ọ na-egbu onye ahụ na ndụ ọ bụrụ na ọ na-eme organ traffic maybe na ọ na-ele organs ọ bụrụ ya ọ ga-egbu onye ahụ na ndụ which means na o ji ya eme rituals nọ ife o ji eme sacrifice o gbuo onye ahụ without ịgbapụ ọbara ya o gbuo onye ahụ n'ike ọ nwụọ ọnwụ ike ọnwa agbapụrụ ọbara sụgbuo onye ọ nwụọ like sacrifice the same thing na nke mekwa na nke ibagwa na o jikwa ya eme ka ọ na-enweta more crowd na chọọchị ya ọ na-abụ a na-ekwu ya mgbe gara aga ndị mmadụ asị na o nwerọ ife dị ka ya na ọ da eme gị na ndị mmadụ nwee ike na-ekwu unu na-eme argument maka na onye ahụ afụrọ na ọ na-eme o kweterọ ọnya ka m ji butere ụmụ igbo be anyị maka na ị fụrọ na ife na-eme does not mean na ọ da eme exist kịta o gosi n'iru onye ọbụla onye ọbụla afụ na people na-egbu mmadụ wee na-eme sacrifice people na-egbu mmadụ ka ọ bụ na fa na-eme ife mee sacrifice ka fa wee nweta one or two things unu ekwetego na ọ na-eme e kwuo ya a na-asị na superstitious belief sị ekwuzina ya na ọ da eme exist maka na i jirọ anya gị naabọ fụ ya ị sị na ọ da eme ya bụ ife adịrọ mma maka na a sị na ife mmadụ na-amarọ karị ya ife ị na-amarọ karị gị ọnya ka ị ga-eji si e, fi asaa n'anya before ị na-asị na ife adịghị eme exist ị dị sure ọ ka mma na ị sị na ị marọ than na ị sị na ọ da eme exist ị na-eme ya bụ argument na-eme ya mgbe o mechaa ọ dịka a ga-asị na ị nwerọ knowledge ya ọ bụrụ blind argument na ịsị na ada agwọ ọgwụ ego ma na ada eji mmadụ eme sacrifice na ife afụ niile a na-akọ bụ akụkọ ndị afrịka ikwukwana na akụkọ ndị afrịka na ife ọbụla ifuru mere n'okpuru anyanwụ na-agazu mba niile ọ bụrọ sọ ebe ahụ ifuru ọ mee ka ọ na-eme ọ na-emezu ebe niile ịgwa gị na o nwere ezigbo mmụọ nwee ajọ mmụọ enwere ezigbo mmụọ enwe ajọ mmụọ ọnya melụ ụfọdụ ndị na-ekpe ekpele na-ekpe ekpele fa sị na na fa na-emebi ike niile bụ ife ike na-emegide fa maka na ụmụ ajọ mmụọ ahụ a na-achụla àjà ka ọ ga-abụ mmadụ bịa na that altar or temple e je gwa ajọ mmụọ ahụ mee mmadụ ife dị otu a dị otu a nya bụ mmụọ ebinie na ada achụli àjà na nkịtị ada achụli aja na nkịtị a na-achụli aja ka o mee ife so o nwere ife dịka na ije chụọlụ mmụọ aja ka o mee ife but ije chụọlụ mmụọ na-abụrọ ezigbote mmụọ o nwere ike o binie o mebe ife afụ a gwara ya mee likewise gịwa na onwe gị nwekwalụ nke ị na-eme ọ bụ na mmụọ nke ị na-ekpelu bụ ezigbote mmụọ ị needikwa na ị ga-achụkwa aja kedu ka ị ga-esi na-achụ àjà ọ bụrụ nke ezigbote mmụọ nwere ụzọ e, ụzọ esi emekwa nke ịchụ àjà mụwa na-eso n'ụzọ m nke m ekpele ka m na-eso n'ụdị nke m eso m na ndị ekpele n'ịchụ àjà bụ iweta ife n'ụlọ nsọ onye ị nwere ike imenwu ị nwere ike gote ọkụkọ ị nwere ike gote ji imekwa nya n'ego ị chụọlụ mmụọ gị àjà ka o nwee ike melụ gị ife ọnya ka m ji butelu ụmụ igbo maka na o nwere ndị be anyị bụ ndị igbo fa abụrọ anụ elu fa abụrọ anụ ala ọ bụrọ ekpele ka fa na-ekpe ọ bụrọ ọgwụ ka fa na-agwọ mụnwa na onwe m bụ ekpele ka m na-ekpe ọ kakwa mma maka ndị na-asị sị na na ekpele adịrọ mma amarọ m ebe fa e, e, si weta echiche nke fafa ji na-ekwu ya abịa n'ụwa enwelu ndị ezigbo enwelu ndị ajọ ya ọ bụrọ maka na ịda ekpe ekpele ị sị sị ekpezina ekpele ma ọ bụ maka na maka na ịda eme omenala ị sị sị emezina omenala mana ebe mụnwa kwụ bụ nke ọbụla ị na-eme kwụba aka gị ọtọ kwụba aka gị ọtọ nke ọbụla a na nke ọbụla ị na-eme ị na-ekpelụ mmụọ etinyena aka n'iwepụ ndụ mmadụ etinyena aka n'iwere oke mmadụ etinyena aka n'imewa mmadụ obi maka o nwe ndị ma ka fa si eme ma o mee mmadụ ife dịka ọnya a na-abịa onye a onye a na-aya arụ a na-aga ụlọ ọgwụ nwerọ ife a na-afụ nwerọ ife a na-emete onye ahụ ọ bụ na ụmụ ajọ mmụọ altar ndị mmadụ belongcha bụ ife na-eme ya ọ ya ka m ji buru wee bịa sị maka ndị na-ekwetarọ na o nwere ife dị ka ịgwọ ọgwụ ego maọbụ iji mmadụ wee chụọ àjà unu ekwetego na ọ na-eme kịta i kwetara na ọ na-eme keezi your next plan ka ị malụkwa ka i si eme ife ị na-eme n'ụwa ị ghara iso na ndị e ji achụ ya bụ aja maka na ọ bụrụ na i kweterọ e were isi gị tinye ya i kweta n'ife a na-eme ọ ka fa nwa bụ ndị na-eme ya si eme ya so ọ ka mma na i tinyere uchu ịmalụ ka e si eme ife mmụọ ịmalụ usoro nke i so ịmalụ ka i si eso ya malụ ka i si eme ya bụ ife ọkwa ya ka m ji wee pụta wee mee ndị be anyị ka fa mata n'eziokwu na ọgwụ ego dị onye ọbụla na-asị gị na enwerọ ọgwụ ego nke a mee na ụmụmba egosigo gị na enwere ife dịka ọgwụ ego ị mago na ọgwụ ego dị n'ụwa n'eziokwu ọgwụ ego dị n'ụwa so nke ọbụla ị na-eme ị malụ ebe nke ị belong ị na-ekpesikwa ekpele ike na ị bụrụ onye ekpele ka ị ghara ịdabakwana n'ọnwụnwa echi maka na ọnwa ọkwa onye ma nke a ga-anụ echi ọkwa mbọsị chi fotelu ife apụta ọ nke m ji wee bịa jisienụ ike ụmụ igbo na-etinyenụ aka n'ife dị mma wepụnụ aka n'ife ọbụla bụ ife na-emewa mmadụ obi n'ife na-ewepụ ndụ na ọ dịrọ mma wepụnụ aka n'imewa mmadụ obi iwepụ ndụ mmadụ iwepụ ọbara ọ dịrọ mma onye ọbụla na-etinye aka na ya n'ala igbo be anyị ga-eji anya ya wee fụ ntị ya otu a m kwukwara ya ka ọ dị o mere n'izu o mere n'ọnwa ị ma ananata free maka na a ga-afụlịlị ife ị na-eme ọ ga-apụta nata nke a ga-eji malụ and ị ga-epay the price ọ nke m ji pụta n'ụbọsị nke taa onye nụrụnụ ya nyelụ m aka gbasaa ya jisienụ ike ndị be anyị ọ ga-adịrị onye ọbụla bụ nwa afọ igbo na-achọ udo na be anyị ọ ga-adịrị gị mma na nkwọ onye ọbụla na nkwọ na eke na orie na afọ asị m ka m kene ụmụ igbo jisienụ ike ebe ọbụla unu si na-anụ onu m ọ ga-adị mma jisienụ ike ndị be anyị